Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ale min sɔnna ka bi yira an na. Ɔ kalanden ni karamɔgɔ an bɛna bi baro kɛ miniti damadɔ. Ɔ o bi baro bɛna boli ni tarabuba dɔ ye. a bɛna tarabuba y'aw ɲɛ na a tarabuba i b'a faamuya ni so ye taliki ibrahima ye garijɛgɛ ni badu ye maliju ye faso ye zumana ye i bɛn'a y'i ɲɛ na n'i y'a tarabu ta k'a jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ nimuru fila fila bɛ dɔw kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ nimuru kelen bɛ dɔw kɔrɔ ɔ nka mɛ k'a yira aw la k'a fɔ n ye nimuru fila fila bila minnu kɔrɔ ani nimuru kelen kelen bɛ minnu kɔrɔ o ye mɔgɔw ka sira ye minnu ka sira ye ni laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ani bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ o kɔrɔ olu fɛ yen tarabuden min bɛ yen n'an b'o wele jinɛden n'u yɛrɛ ko ko dafabali ani tarabuden min bɛ yen n'an b'u wele ko mɔgɔden n'u ko ko dafalen olu kelen kelen bɛɛ bɛ bɔ ko tan ani wɔɔrɔ de kɛ donc o bɔ ko tan ni wɔɔrɔ i b'a ta dɔrɔn u ka kan ka bɛn kɛmɛ fila ni bi duuru ani wɔɔrɔ kan kuma t'o nɔfɛ o la e bɛna tarabu nin ye nimoro fila bɛ dɔ kɔrɔ nimoro kelen bɛ dɔ kɔrɔ taliki ibrahima de bɛ ni so kɔnɔ garijɛgɛ ni badu o ye maliju ye faso o ye zumana ye ɔ karamɔgɔ tarabu filɛ ɔ n'i y'a ta k'a lajɛ e bɛna ye k'a fɔ ko tari tarabu nin n'an k'an b'a dugu wele magandugu la an bɛ taliki saba ta taliki dira an ma ko ni ani dimi ni ni dimi ani bana n bɛ segin a kan ni ani ni ni dimi ni bana taliki ibrahima taliki ibrahima saba bɛ an bɛ baro k'o kan fɔlɔ a dilen bɛ an ma ko ni ni dimi ani bana taliki ibrahima a ye kuma lamɛn dɛ ɔ n'o y'a sɔrɔ bamanan laturuko don u b'a fɔ ko karisa ko ni b'i dimi na ko dimi bɛ i ni na fo k'a k'i bolo ni kansa ye ni kanko sa ye ni bamanan laada don ne ka sira tɛ o ye o tɛ ne ka sira ye donc ni ni dimi ani bana taliki ibrahima o kɔrɔ de ye ko taliki ibrahima min ye tarabuden ye a bɛ ni na a bɛ dimi na a bɛ bana kɔ ko o so saba ko taliki ibrahima de bɛ yen o ye magandugu dugu wele cogo ye ni ni dimi ni bana mais o t'a kɔrɔ ye dɛ o y'a dugu wele cogo ye ni so ta bana ko tɛ voyage ko tɛ ni so ta ko k'a y'a daminɛ ni cɛ ka kibaro ye o ye magandugu nin ye dimiso ta ko ko unhun ko cɛ min ni dimi b'a la o ye magandugu dimiso ye banakɔso ta ko ko unhun ko cɛ min yɔrɔ ka jan i la o ye magandugu so seginnan ye mɛ tarabu ma ban dɛ normalement taliki fɛ tarabuden jumɛn bɛ yen adama bɛ yen adama da bɛ don kuma kɔnɔ adama de bɛ don kuma kɔnɔ o adama min bɛ taliki fɛ yen o adama bɛ k'a fɔ ko tarabutigi ko tarabu fɔra ko a y'a daminɛ ni cɛ min ye dɛ ko cɛ min n'a fɔra ko dimi b'a la dɛ ko cɛ min yɔrɔ ka jan i la dɛ ko o cɛ ka garijigɛ adama de y'o fɔ denɲɔgɔnso kɔnɔ o tɛ kuma bannen dɛ adama fɛ yen maliju bɛ yen ko o cɛ ka garijigɛ donnen don muso min na maliju de y'o fɔ garijigɛso kɔnɔ maliju tila ka na jaabi baduso kɔnɔ ko muso min n'a wasalen don ɔ la sisan e bɛ lamɛnni kɛ n b'a d'i ma taliki saba o ye fɔcogo fɔlɔ ye adama kelen o ye fɔcogo filanan ye maliju fila o ye fɔcogo saba ye ni k'i b'a tarabu fɔ magandugu dugu wele cogo fɔlɔ o ye ni ni bana dimi ani bana taliki ibrahima n'o ka d'i ye n'o man d'i ye ni ni dimi ani bana taliki ibrahima o ni ni dimi ni bana taliki ibrahima de ko k'a y'a daminɛ ni cɛ ye dimi bɛ cɛ min na n'a yɔrɔ ka jan i la denɲɔgɔn so adama n'an ko denɲɔgɔn kelen adama ko denɲɔgɔn cɛ wɛrɛ min ka garijɛgɛ ko garijɛgɛ ni badu maliju ko garijɛgɛ min donnen don muso la muso min wasalen don o ye magandugu dugu wele cogo n'a kɔrɔ ye ne bɛ min dɔn ɔ kɛlɛ t'o nɔfɛ sisan kɛlɛ bɛ jumɛn nɔfɛ taliki ibrahima a bɛ ninso kɔnɔ o ye taliki ye a ka so tan ni sabanan kɔnɔ magandugu la ni taliki nan'i da lawusinɛ fɛ o de ye so tan ni sabanan ye an b'a f'i ɲɛ na ko siyɔrɔ kelen taliki o ye magandugu ye dɛ walima ni taliki wɛrɛ bɛ so min kɔnɔ an b'a fɔ ko o so ni siyɔrɔ taliki

o kɔfɛ tuguni taliki i da bana kɔ o ye magandugu so seginnan ye mɛ o kan ka bɛn taliki ka faso de ma ni taliki i da faso kɔnɔ an b'a fɔ o la ko faso kelen taliki walima taliki bɛ faso ni so min kɔnɔ ko o so ni faso taliki ɔ taliki bɛ bana kɔ magandugu don

siyɔrɔ ni garijɛgɛ ani faso siyɔrɔ ni garijɛgɛ ni faso u kan k'o de fɔ ko taliki ibrahima siyɔrɔ ni garijɛgɛ ni faso taliki ibrahima o ye kelen ye an ka magandugu la ni ni dimi ani bana ɔ ko cɛ don cɛ min yɔrɔ ka jan i la ni dimi b'a la ɔ ne magandugu la n'a d'i ma ko siyɔrɔ ni garijɛgɛ ni faso makandugu la a kɔrɔ jumɛn ko cɛ min bɛ na i ka du kɔnɔ walima cɛ min b'i ka du kɔnɔ o ye siyɔrɔ ta ye garijɛgɛso ta ko ko cɛ min ni garijɛgɛ donnen b'a la faso ta ko k'i cɛɲɔgɔn makandugu la o de ye siyɔrɔ ni garijɛgɛ ni faso ye aa a y'u wele k'u ɲininka dɛ mɛ anw ka makandugu la min bɛ yan o ye ni ni dimi ani bana mɛ o ni ni dimi ni bana n'olu b'a dugu wele minnu bɛ a fɔ k'u ka laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ olu kan k'a fɔ de ko siyɔrɔ ni garijɛgɛ ni faso o ye fɔlɔ ye n tila k'a d'i ma n ko n'a dir'i ma ko siyɔrɔ ni garijɛgɛ ni faso magandugu la o ye fasotigi cɛɲɔgɔn ye garijɛgɛ donnen bɛ cɛ min na a b'a ka du kɔnɔ a ka baarakɛyɔrɔ la ye walima cɛ min bɛ na fasotigi ka du kɔnɔ an'a ka baarakɛyɔrɔ la karamɔgɔ tarabu filɛ adama kumana denɲɔgɔn so kɔnɔ o de bɛ ka denɲɔgɔn ka garijɛgɛ ko baro fɔ nka mɛ o adama min filɛ sifuru fila b'a kɔrɔ dɛ n'a nana ni adama ka sira ye adama min filɛ denɲɔgɔn so kɔnɔ o ye adama y'a ka faso kɔnɔ ni an nana ni taliki ibrahima ka sira ye adama min filɛ taliki fɛ yen o ye adama ye taliki ka ninso kɔnɔ

ɛɛ ninso ma o tuma na ni a dun ko k'u b'a dugu wele olu bɛna fɔ cogo di u bɛna fɔ ko ni ni faso wa ɔ ni dun ko makandugu la ko ni ni faso o kɔrɔ tarabuden min bɛ nin na o de bɛ faso kɔnɔ mɛ yan nɔ sifuru fila de bɛ tarabuden kelen kɔrɔ nimoro 1 ani nimoro 4 o tuma u b'o fɔ an ɲɛna ko ni ni faso wa o tuma na kuma jumɛn de n'olu bɛ n'an kalan laturu la n m'a fɔ u tɛ dɔnniya kɛ dɛ mun bɛ n'an kalan laturu la kuma jumɛn de moi je veux savoir n bɛ fɛ k'o de dɔn u bɛ n'an kalan laturu la kuma jumɛn ɔ adama sifuru fila b'a kɔrɔ un ni quatre adama ni so makandugu la k'a b'a daminɛ ni garijɛgɛ ye a faso ko fasotigi ka garijɛgɛ a denɲɔgɔn so ko denɲɔgɔn ka garijɛgɛ ɔ adama dun filɛ sifuru fila b'a kɔrɔ a ye karamɔgɔ ɲininka minnu ka laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ a y'u ɲininka kɛlɛ tɛ dɛ an ka dɔnni yira ɲɔgɔn na bani a kuma sera ɔ sisan i bɛna ye k'a fɔ maliju fila fana bɛ laturu kɔnɔ n y'o de baro ta sinɔn maliju saba bɛ yen mɛ n ye fila de ta o maliju fila o ni adama kelen ani taliki saba yanni lahara taga cɛ ninnu kumakan tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan cogo si

maliju n'a nana makandugu nafoloso kɔnɔ k'a sɔrɔ tontigi gariyan bɛ banakɔ walima a bɛ sira kan karamɔgɔkɛ hali n'i yɛrɛ faga o wari bɛ don i kun nka mɛ ni maliju nana nafoloso kɔnɔ k'a sɔrɔ tontigi tɛ sira kan tontigi tɛ banakɔ i b'o bila minɛ fila kɔnɔ wari min bɛ don i kun walima wari min bɛ se ka bɔ i kun o ye ni maliju nana magandugu so tan ani naaninan kɔnɔ ni maliju nana magandugu ko labanso kɔnɔ o mana kɛ ko o ko ye a bɛ se ka teliya a bɛ se ka sumaya a bɛ se ka gɛlɛya a bɛ se ka nɔgɔya nka mais a ko laban bɛ kɛ e bolo lafiya dɔ ye min ye hɛrɛ ye n tɛ fɛ k'a ta tɔgɔ ma ɔ sisan maliju nalen da garijɛgɛ so kɔnɔ magandugu la o de bɛ ka muso yira min donnen bɛ i garijɛgɛ la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min denɲɔgɔn dɔ garijɛgɛlamuso de ye ni dimi bɛ denɲɔgɔn min na n'a yɔrɔ ka jan i la garijɛgɛlamuso nin wasalen don o tuma an ka na sisan an ko magandugu la yan nɔ ko garijɛgɛ ni badu o ye magandugu de ye maliju mais ne bɛ ɲinɛ min kɔ ani u yɛrɛ tɛ min faamu maliju min bɛ badu so kɔnɔ o ye maliju ye d'abord a ka ni so kɔnɔ n'o kɛra maliju bolo ye o ye maliju ye a ka so tan ni duurunan kɔnɔ n'o kɛra taliki bolo ye o tuma na olu bɛna dugu wele kɛ cogo di u bɛn'a fɔ de ko ni ni kɛnɛ wa bon n'a dun nana ko ni ni kɛnɛ magandugu la maliju tɛ se ka na kɛnɛ kan bon ne t'o kɔrɔ dɔn a bɛ karamɔgɔ ɲininka ne ko a bɛ na an kalan laturu la tuma jumɛn de ale bɛ ka kule k'i kale ko bɛɛ ka taa kalan kɛ ale bolo an bɛna taa kalan k'a bolo ni dalu jumɛn ye ko ale nɛ ka di wa an bɛna taa kalan k'a bolo kun jumɛn ye ko ale bɛ yɛrɛlakaleba kɛ wa a n'a ma dɔwɛrɛ fɔ n ɲɛna n'a danna nin ma ne tɛ se ka taa kalan k'a bolo dɛ ne tɛ se ka taa kalan k'a bolo ɔ maliju min filɛ garijɛgɛso kɔnɔ n'a nana taliki ka bolo kan o ye maliju ye y'a faamu k'i ɲininka taliki ka nafoloso kɔnɔ n'a nana maliju yɛrɛ ka bolo kan o ye maliju yɛrɛ ye a ka ko labanso kɔnɔ maliju dun chiffre fila b'a kɔrɔ o tuma na karamɔgɔ bɛn'o dugu wele cogo di ko nafolo ni ko laban wa o tuma ni nafolo ni ko laban don turabuden kelen chiffre fila b'a kɔrɔ nafolo ni ko laban k'an ka tila ka taa kalan kɛ ale bolo an bɛ taa kalan kɛ ale bolo ni dalu jumɛn n'a m'o dalu fɔ ne ɲɛ tɛ n kalanyɔrɔ la yen nɔ dɛ ne ɲɛ tɛ n kalanyɔrɔ la yen nɔ dɛ i bɛ k'i kale alikuranɛba la k'i kale alaba la k'i kale dɔnniyaba la k'e ta ye tiɲɛ ye mais dalu min t'e bolo min bɛ se ka ne bila ka taa kalan kɛ e bolo o tuma ne bɛ t'o kalan kɛ cogo di fa de bɛ ne na i n'a fɔ fa bɛ tɔw la cogo min na ne tɛ se k'o kɛ dɛ donc i b'an bɔ fili la ɔ o ye taliki ɛ o ye mariju ye Magandugu la Mariju tɛ se ka na kɛnɛ kan o kama n k'i ma Magandugu kɛnɛ kan Mariju tɛ se ka na ne t'o kɔrɔ dɔn n dun t'a dɔn mais fo k'aw karamɔgɔ sa a tɛ se k'o fɔ Mariju nalen ninso kɔnɔ Magandugu la bana ni voyage tɛ a ko k'a b'a daminɛ ni voyage ye a k'a b'a daminɛ ni muso ye asitafurulayi bana tɛ voyage tɛ k'a b'a daminɛ ni muso ye Mariju nalen baduso kɔnɔ Magandugu la ko muso min wasalen don e ko cogo di maliju nalen y'a fɔ min k'i ɲininka magandugu kɛnɛ kan o ye fili ye ne t'o kɔrɔ dɔn a ye karamɔgɔ ɲininka de k'a bɛ fɛ ka jumɛn fɔ an ɲɛna k'an ka t'o kalan ale bolo n bɛ fɛ k'o de dɔn ɔ o la taliki saba dilen ka adama kelen di ka maliju fila di kalan ma ban dɛ maliju dɔ bɛ laturu kɔnɔ o maliju filɛ nin ye jigiso kɔnɔ sifuru fila b'o kɔrɔ o maliju min filɛ jigiso kɔnɔ n'a nana taliki ka sira kan o ye maliju ye taliki ka furuso kɔnɔ n'a nana maliju yɛrɛ ka sira kan o ye maliju ka so kɔnɔntɔnnan ye o tuma na an ka ɲininkali kɛ magandugu kɔnɔ furuso ye so wolonfilanan ye ni maliju y'i da yen tirabu ye cɛ ta ye tirabu ye muso ta ye o ye furu ye furu min kɔrɔtalen don e b'a faamuya ni min ye cɛ min b'a muso wele ko bebe ni muso y'i hakili jigin o la k'ale cɛ b'ale wele ko bebe e b'a faamuya ni o ye muso bɛ nisɔndiya min sɔrɔ k'a sɔrɔ cɛ tɛ yen ko b'o de ma wa o cogo kelen fana don muso min b'a cɛ wele o cogo kelen na o fana cɛ man'i sigi k'i miiri a bɛ nisɔndiya min sɔrɔ k'ale ye muso nin sɔrɔ ale ka laɲini ye muso nin de ye muso nin bɛ ka tɔgɔ min fɔ ale ma ale bɛ o nisɔndiya min sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko furu min kɔrɔtalen don ko ne ko ten o ye ni maliju nana furuso kɔnɔ magandugu la ni maliju nana jigiso kɔnɔ magandugu la kɔrɔ fila b'a la n bɛ kelen d'i ma o ye jigiyaw de ye jigiya minnu kɔrɔtalen don ɔ ni maliju nana magandugu la so kɔnɔntɔnnan kɔnɔ o bɛ k'a yira k'a fɔ ko muso dɔ de kun bɛ i kan walima muso dɔ bɛ sira kan a bɛ sira sugu jumɛn kan walima a bɛ i kun a kun b'i kan a kun b'i kan mun kama ɔ a bɛ karamɔgɔ ɲininka maliju bɛ jigiso kɔnɔ taliki ka furuso don maliju bɛ jigiso kɔnɔ maliju ka so kɔnɔntɔnnan don magandugu la n'an b'a fɔ misaliya la an ka jigiso kelen pe ta an b'a fɔ ko jigi kelen maliju ni furuso don an fɔ ko furu kelen pe maliju ni sira don an fɔ ko sira kelen pe maliju mais sifuru fila bɛ yan taliki ka sira kan so wolonfilanan eh, maliju ka sira kan so kɔnɔntɔnnan o tuma na ale bɛna dugu wele cogo di ko furu ni sira wa ani ah, dungo magandugu la ko furu ni sira o kɔrɔ tarabuden fila de bɛ tarabu kɔnɔ kelen bɛ furuso la kelen bɛ sira kan a ye karamɔgɔ ɲininka n ye dɛ a y'a ɲininka il faut lui demander a y'a ɲininka n ye ɔ o bɛɛ n'a ta ko an ka taa kalan k'ale bolo n m'a fɔ an tɛ taa kalan kɛ n m'a fɔ an kalanyɔrɔ banna mais anw tɛ se ka don ale fɛ yen parce que ale yɛrɛ t'a dɔn dalu taabolo ko di ne ma dɛ ne tɛ se ka don yen ni ne donna yen dɔrɔn a bɛ sa ni ne donna yen dɔrɔn ale bɛ sa parce que a tɛ se ka ne kalan o ye maliju nalen ye jigiso kɔnɔ ɔ sisan n bɛ na ka kuma jɔ a la mariju saba bɛ laturu kɔnɔ garijɛgɛ ni jigi badu ani jigi o ye magandugu dugu wele cogo ye n'olu ko k'u b'a dugu wele u tɛ se u tɛ se parce que n'u y'a wele fɔlɔ fɔlɔfɔlɔ u n'a di nafolo ni kɛnɛ nafolo ni kɛnɛ ani furu o ye fɔcogo fɔlɔ ye o la u b'u yɛrɛ sɔsɔ fɔcogo filanan u n'a fɔ ko ni ni ko laban ani sira n'o kɛra fana u b'u yɛrɛ sɔsɔ raison pour laquelle i b'u ka tarabu ye k'a ban i tɛ ne ka nin nimoro fila y'u ka tarabu kɔrɔ wa n'i ye nimoro fila y'u kɔrɔ dɔrɔn i bɛ tila k'a ye b'a fɔ k'i bɛ o so gosi sotigi la adama ka so maliju min bɛ yen i bɛ o maliju gosi adama la o bɛ d'i ma taliki

an bɛna baro kɛ tarabuden fila bɛ yen n kun ma se o ma n ye adama kelen fɔ adama kelen bɛ sira kan n ma se o ma donc laturu nin kɔnɔ magandugu la ni ni dimi ani bana taliki brahima k'o fara denɲɔgɔn ni sira adama kan k'o fara badu ani garijɛgɛ maliju kan olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ b'a jɛ min b'a jɛ o ye ala tala ni ala tala kun yera ala tala bɛ kɛnɛ kan ala tala min bɛ kɛnɛ kan o fana bɛ fara kan wa a ma ban dɛ dɔ fana b'a jɛ min b'a jɛ o ye zumana ye zumana kun kan ka ye yɔrɔ saba la ka kuma nin farafasiya zumana yebaliya fana a ye kuma min fɔ a bɛ kisɛ kan

o de kɔrɔ ye ko denɲɔgɔn garijɛgɛ ni adama y'i da bana kɔ magandugu la o ye garijɛgɛ de ye min bɛ ka na ni adama y'i da sira kan magandugu la o ye garijɛgɛ de ye garijɛgɛ min bɛ sira kan min bɛ fara o kan n ko t'olu ma dɛ n y'a bɛɛ di kelen kelen de ɔ sisan ne bɛna tarabu nin kɔrɔ di e ma a ko k'a b'a daminɛ ni cɛ ye cɛ min yɔrɔ ka jan i la ni dimi b'a la cɛ nin ka garijɛgɛ dɔ bɛ sira kan sira min ni a kan ka k'a ye ɲɛ na jɔn b'a ye ɲɛ na tarabutigi b'a y'a ɲɛ na jɔn b'a y'a ɲɛ na cɛ min ka garijɛgɛ bɛ sira kan a bɛ garijɛgɛ baara nɔ y'a ɲɛ na garijɛgɛ nin donnen bɛ muso de la min wasalen don kuma fa ni kuma ba bɛɛ filɛ wala a bɛ karamɔgɔ ɲininka taliki min bɛ sira kan adama min bɛ sira kan o ye adama ye taliki ka so duurunan na o ye adama y'a yɛrɛ ka so seginnan na o tuma na tarabuden kelen nimoro fila bɛ yen ni e ko k'e b'o dugu wele e bɛn'a fɔ de ko denɲɔgɔn ni bana adama wa n'i y'o fɔ an b'a fɔ ko fa bɛ i la dɛ parce que a denɲɔgɔn ni bana tɛ tarabu nin kɔnɔ yan min bɛ yan o de ye denɲɔgɔn ni sira ye o ye fɔcogo fɔlɔ ye magandugu de don mɛ ni e ko k'e b'a wele i bɛna fɔ ko fila a fɔlɔ ni ni denɲɔgɔn walima a filanan faso ni bana ni ni denɲɔgɔn walima faso ni bana a nimoro fila bɛɛ dun bɛ yen a ninso o ye adama ye taliki fɛ yen a faso o ye adama fana ye taliki fɛ yen a denɲɔgɔnso o ye adama ye sira kan a banakɔso o ye adama fana ye sira kan e bɛna mun fɔ an ɲɛna k'an b'a faamu o bɛɛ n'a ta ko an ka taa kalan kɛ e bolo ko maliyɛn bannen don kalan ma ko maliyɛn tɛ mɔgɔ fɛ ko maliyɛn tɛ cɛn fɛ ko maliyɛn tɛ fɛ k'i ka ɲuman dɔn i balolen aw ni ala cɛ ne bɛ se ka taa kalan kɛ nin ka nin bolo aw ni ala cɛ ne bɛ se ka taa kalan kɛ nin ka nin bolo ɔ adama min filɛ sira kan taliki ka so don so duurunan o ye taliki ka denɲɔgɔnso ye adama yɛrɛ ka so don so seginnan ɛ magandugu la adama nalen ye denɲɔgɔnso kɔnɔ o ye denɲɔgɔn garijɛgɛ adama y'i da banakɔ o ye garijɛgɛ min bɛ ka na adama y'i da sira kan o ye garijɛgɛ min bɛ sira kan mɛ sira sugu jumɛn garijɛgɛ sugu jumɛn denɲɔgɔn min ka garijɛgɛ don mun b'a la ani garijɛgɛ sugu jumɛn don ne da ma se nin si ma an ka sabali an ka sabali ɔ turabu min ni ye taliki ye ni n ko n b'a magandugu fɔ an b'a fɔ dɔrɔn k'a b'a daminɛ ni denɲɔgɔn ye denɲɔgɔn min ni dimi b'a la denɲɔgɔn nin yɔrɔ ka jan i la mɛ denɲɔgɔn nin ka garijɛgɛ bɛ sira kan garijɛgɛ min donnen don muso la muso nin wasalen don a garijɛgɛ sira b'i ye a garijɛgɛ siraw ye sira yetaw de ye e min ye turabutigi ye cɛ bɛ se ka na fɛn na ko n ye muso sɔrɔ walima muso dɔ ka kan ka na n fɛ yen n terimuso don n furumuso don n denmuso don o bɛɛ y'a dɔ ye ɔ mɛ ko min fana fɔra ko cɛ nin bɛ o sira ye dɛ parce que muso nin ko k'a bɛ na a bɛ na i y'a faamu walima muso ko nin bɛ kɛ a bɛ kɛ mɛ hakili bɛ muso ko min na ko jɛnɛya ne ma fɔ o dɛ muso nin kɔni b'i ye ɔ zumana min bɛ faso kɔnɔ ko fasotigi ye tarabu ko tarabu cira maa min tɔgɔ la mɔgɔ kunkoloba walima mɔgɔ sumalenni don maliju tɛ dɛ maliju tɛ lawusine min filɛ nin ye furuso kɔnɔ ko furu basigilen don jitigi aliba bɛ masaya la ko masayaw bɛ basigibaliya kɔnɔ sabu badara filɛ siyɔrɔ eh, nafoloso kɔnɔ ka na maliju bila jigi la ko nafolo sɔrɔ sababuw kɔrɔ talen don ɛnzan bɛ siyɔrɔ la ko k'a f'i ɲɛna ko siyɔrɔ ni kumaw don duw ni baarakɛyɔrɔw ni kuma don alimakusi bɛ juguso kɔnɔ n'u tun ye tarabu mara ko jugu dogolenw bɛ dibi la u ka juguya latigɛlen don walima i yɛrɛ bɛna juguya min kɛ i ka juguya kɛtaw bɛ dibi la ko nka mɛ ko juguyaw latigɛlen don walima i kɛlen ka juguya kɛ min bɛ dibi la juguya latigɛlen don o de bɛ magandugu kɔnɔ yan aw ni ne tɛ kelen ye nin ka jɛwuli dɔɔni b'aw la n m'aw sɔsɔ mɛ aw bɛ ka waso ni laturu dɔɔni min ye o t'aw la dɛ aw bɛ kunfɛ kuma ni kunfɛ kow la n'a bɛnn'a ma jeliw bɛ kulo ni aw ye funɛw bɛ kulo ni aw ye kalandenw bɛ kulo ni aw ye ne ta t'o ye dɛ ne ta di ti k'o ta kan mɛ n m'a fɔ n bɛ se ka mɔgɔ mako dilan a ye n ka video suwi ni n ko aw k'a suwi a b'a suwi ni ne ye dakuruɲɛ kelen fɔ yɔrɔ min na bi n b'a fɔ aw ɲɛna n k'a tɔ bɛ yen walima n bɛ dakuruɲɛ kelen fɔ fo k'a fɔ fɔcogo fila saba n'u wulila ko tarabu pɛtɛtiri t'a la tarabu pɛtɛtiri bɛ ta tarabu kɔnɔ dɛ mɛ aw ka nkalontigɛ kuma o de ye nkalon ye an b'a jɔ yan